so um, igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene ụnụ anyị sị ka anyị pụta mkpagharị iwe na mgbede bịa mara nke anyị na-ekwu maka na ịma na adị anọ ofu ebe ekiri mmụọ onye ụnụ na-anụ olu ya bụ ekele ọlụ eke ah, esi m na mpaghara Europe wee na-akpọtụ ụnụ na-asị ụnụ ndewo onye mụ na ya nọ ebe a bụ eh, nwanne m nwoke eh, ka a na-akpọ eh, wine anyị eze unu ga-anụ olu ya ka o were olu ya kọwara unu onye ọ bụ maka na ọ bụ em, eh, akọwa akọwa ewee larụ n'ute ma unu ewela iwe na ebe o si wee na-eme ife a na- eh, na-esonye anyị na na- na mgbe awa abụ em, n'obodo a na-akpọ E- ekwensu zoo eh, maazị Nnamdị Kanu bụrụ ọnụ eh, unu na ụlọ ya fụ na ọkụ adịrọ ebe ahụ mana ihe a abụrọ ihe anyị jiri ebe n'ụbọchị taata anyị sị ka anyị bịa kọwara ụnụ eh, na oge mgbede ka mma na igbo bụ igbo igbo bụ ofu onwe ihe dị ka na abụ m em, igbo delta na awụ m I- igbo river na awụ m igbo Na- naija eh, eh, naija igbo mba igbo bụ igbo maka na ọ bụ a sị na ewere ogbo na-asa akara aka na ọ bụ otu ọ dị ka ọ ga-adị O wee bụrụ ya so onwe ihe mmadụ mere gọnahị onwe ya wee sị na ya ha ga-abụ onye igbo igbo bụ igbo ebe ọ bụla ị nọ zaa onye igbo na igbo igbo amaka ee ọkwa unu na-anụ olu

ee dịka mgbe ekere ọrụ eke bidoro okwu ọ sị na ụwa mgbede ka mma ee njirikwa n'afa ya ekere ọrụ eke wee na-abata maka na abịa n'ihe niile ekere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo ọ bụrụgo ọrụ ekenyere anyị maka na asị na ọ bụ mbọsị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa uriom bụ nwa nwa ya mbọsị ekere anyị bụ igbo ka ekere anyị kenye anyị ihe anyị ga-abụ ihe ndị ọzọzi a na-ekwu maọbụ anyị na-emepụta n'aka anyị nke ahụ bụzi akpọmaka n'elu ya chukwu eke gị igbo na igbo ga-abụ agbụrụ siri ike na igbo ga-abụ agbụrụ a ga na-enejere anya ka ndị isi ma ha ekwere ma ha ekweghọ na igbo ga-abụkwanụ ndị ga-anọ n'elu maka na nwoke na ibe ya ha bụ n'ọnụ ọ isi na-ebu ogidi ga na-ebu ogidi nke ada ebu ogidi tinyekwuo ya ee n'agbanyeghịkwana na ọ dị ka ikuku a na-eku maka ụfọdụ na-ele anya asị hei anyị bụ igbo ọ dịzie ka anyị ka ata afọ anyị bụ igbo ọ dị ka ihe ada erute anyị ka ọ kwesịrị mana n'isi nchekọrịta ihe niile na nkasi obi dị na ya na bụ na chi kere igbo chiri ugo ọzọ ama nkwe ka ugo ya chuo echuo Okay. Ewetarago ụlọ ọkụ kịta. afụgoro ka o si adị Ehe, ọ bụ- ọ bụrụkwa ọ bụrụkwa ofu okwu ahụ maka a kpụ okwu igbo n'ọnụ a makwa na ọ nwa afọ igbo na-ekwu okwu maka anyị na-ekwu na mmụọ Ee, ee na ndụ ka mmụọ na-ejekwa ozi ọ bụ mara na ya. ndị igbo na ụmụ igbo gbakọrọ ọnụ dịkwanụ mkpa ka ha fụ ihu nwa anaghị eze Ị ma, wee sị mba imi ma ntị ga-anụ ọkwa ịgba ịgba ka anyị na-ekwu okwu a kịta ịghọtago chineke were ogo ọnọdụ were okwu ganye ndị o kwesịrị inye bido aha ka aha gasị ha ha tinyere nwa amadi ya ọkụ ka o nwuwa ka ụmụ ụmụ ụwa fụkwara fụ ya amefugodi ife onye na-ekwu okwu maka na ọ dị adị mma emefe a na-ekwu okwu otu a ama afọ iri gị anya ama afụ onye na-ekwu okwu bikọs a na-asị na tupu ama mbụ anyị ebu ụzọ zi ya igwe ịghọtago tupu ama ọkwe na-aghọta mana eziokwu ịma na ọ bụrụ na akọwa ahụ onye isi onye nwụrụ anwụ nke ọma o nwere ike bebere onye dị ndụ akwa ọ ihe mere mere na ịbụrụ ya ka eji asị na atla na-agwụrụ onye ntị ike sị ya bịa rie nri ọ sị ka a na-ele anya mana
ee eziokwu ịma na anyị bụ igbo anyị abụrụgokwanụ nwoke asị na ihe nwoke na-aza bụ ote nkwụ na ọ ma nza ụtọ ofe ya bụ ote nkwụ ahụ anyị bụ gosiri na anyị bụ dike bụrụ enyi bụrụ ndị ndị ji maka na ama ọbụla a nụrụ ụda egbe na ya a mara na nwoke bi n'ama ahụ hmm. mba nọ na mba obodo ọbụla ahịhịa ọgwụ juru na ya bụ ụkọ dibịa ka ha na-aya aha ya bụ na ebe obodo kwụsị ka ọzọ sonyere n'ime ya mere igbo ji wee kwuo okwu na onye sobe ụzọ ka o si toro ogologo ọ baha be mmadụ ọ baa be mmụọ maka na ụzọ toro tofe banye mba nnukwu mmadụ dị ka nnukwu arụsị na a ma ka arụsị ha na aka na-abụ ka a ji ebu ya ịma na ọ bụrụ na mmụọ na-eri asaa erighị asaa ọ gaghị ezu ike igbo ji sị na e were ofu ewu e were ofu ewu wee chụọla arụsị naabọ aja e gbuo mmadụ wee mezuo maka na ọ dị be ndị na-adịghọ be ibe ha bụ ogirisi na-agba mme otu a ka ya bụ mbọsị a mụrụ dike na mba ka a mụkwara ibe ya irutego dike na-akpakwanụ ike mgbe ụfọdụ na-eti aka n'obi ọ na-agwa ndị mmụọ ebe ike ya dị ọ ya bụ na ihe ọ ya bụ na ihe eji wee kwuo okwu sị na ọ bụrụ na ochie dibịa akpachaghị oge ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba na onuru dị n'ala
izuego m ihe na ịma eh, nkịta gwara hmm. ụmụnne ya na ihe o ji eme ya anyụma mamịrị ya eweli ofu ụkwụ ya elu ka ụmụnne ya resị ya ngwa
otu a ka ọ dị mana agbụrụ agbụrụ na-eri akpakwuru anụ na-eme ha fụ onye ibi ha na-arị anya

mana a sịrị na a na-emezie nri na anaghị achọ isi ewu achọ n'ite anaghị achọ isi ya achọ n'ite mana ọ bụkwa mgbe e gburu anụ nwaanyị esoghị eri maka ọ bụ naanị mgbe e gburu anụ nwaanyị esoghị eri ka nnu na ose ji akọ ụkọ n'ụlọ a ga-eme eme ihe ahapụzi isi aka na-agba ụrịọm
e, e nwere anụ nwaanyị esoghị eri maka na abanye e, Igbo debere ya na a bịaba n'echiche Igbo e nwere nke ndị nze nwee nke ndị ọzọ nwere ka ndị si anọ eme ka si eme eri nke dịrị ha ehe nwekwa nke ha na-asọ ndị na-eme anakọ ihe jiri aka ha sikọnatara onwe ha rie mgbe ahụ maka na ọ bụ na nwoke na-enwe n'ụlọ mgbe ahụ ya abịazie sị ha nyegodo m nnu ka e tinye na nri a gwa gị na nnu adịghị ose adị maka na nwaanyị nwe ụlọ amago na ya ama nso wee rie

ọhanụ eziokwu ka i kwuru ma ka ọ dị ugbu a ka anyị gwagodo ndị e, na-ekiri anyị na mba ụwa ama ma o nwere ndị si na be anyị wee na-ekiri e, ife anyị na-eme biko e, ndị na-esonye anyị na mgbe awa gwanụ anyị ebe unu si wee na ebe unu si wee na-watch ka anyị e- ebe unu si ekiri anyị ka anyị nwee ike mata ebe unu si like o- dịka otu si wee kwu na mbụ esi na mba Europe wee na-ekwu nwanne m nwoke nke na-afụ iru ebe a o si um, obodo Biafra wee na-akpọtụrụ anyị so ka ọ dị ugbu a ọ bụrụ na o nwere okwu ị nwere ike ikwu metụwara anyị maka na anyị sị ka anyị bịa ee, nwetụ obere ọnọdụ n'ife anyị na-eme kịta ọkwanụ biko na ọ bụrụ na o nwere ndị na-adị anụ Igbo let me just speak in English in case you don't understand Igbo we apologize if, uh, we, the program is just on uh, Igbo version time for English we can tell you that we want to speak English but it's part of uh, you know uh, promoting our culture tradition

bụ na a sị na enyi enyi na-akọ ọrụ ọ dị mbe ka agbara na mmiri bụ na ọ ga-aka mma maka ama m na ụmụ Igbo na-esonyere anyị na ndị na-anụ onu anyị ọ ga-aka mma ka anyị ghọta na okwu anyị na-ese na emetaghị anyị mma maọbụ na anyị na-ata afụfụ na asịkwa m kwuo na ihe izi anyị ga-ebu ụzọ mee mgbe ị na-ekwu okwu ibidoro na igbo bụ ofu ị bụ igbo ebe a ị bụ igbo ebe a maka na ọ bụ mgbasa mere na agwọ enweghị ụmụnna ọ bụrụ na anyị ghọta nwe ofu onu dịka anyị si nwe ofu asụsụ okwu adịrị anyị mfe mana ọ jọgburu udele sigbuo nkakwụ n'isi na ị ga-afụ onye nne na nna mụrụ nwa onye Igbo na-anụ onye Igbo n'ala Igbo ị machie nwa gị na ha ama na-asụ Igbo
ọ bụ ọbachimbe olee ka agwọ ya esi mụọ mụọ nwa ghara ịmụ ihe toro ogologo ọ bụrụ na nke ahụ bụ nke anyị bụ Igbo gbanahụ anyị ọ nwere asụsụ ọzọ ma ọ bụ aha ọzọ anyị ga-akpọ nke anyị mba o nwere asụsụ anyị akpọ nke anyị na maka na ihe dị na mba ihe dị na mba bara mba ụwa uru dịka otu anyị si nwee nwe igbo na na-asụ igbo kịta ịghọtago hmm. o nwere ife hmm. ga-eme ọ bụrụ na e nwe onye mbịara mbịara etiti anyị kịta o nwe ife anyị chọrọ ikwu hmm. n'onwe anyị izonahụ ya e, e, izonarị ya ịghọtago ya sụọ anyị igbo ị ma na ọ dị adị mma eh, a dị abụọ gba izu e nwe onye nke ịtọ ịghọtago mm. ah, maka na mm, a sị na ọ bụ eh, gara gara ka nsụkọ na-eji alaba n'ọnụ ya kwe na aghọta mm. um, mgbe mmadụ kpara nkata ya na onye kpara nkata e nwe onye nke atọ na-abụghị onye nke ọtara ife a na-eme mmadụ ihe ha abụzie nkata ka fa kpa ọ bụzi elu mere ka fa ọ bụrụzi na ọ bụzi asịrị ị mara asịrị duru ugwu akọ ya mmiri mana eziokwu mekọrọ ọwụ ebute ka akwụkwọ ọ bụrụ ịka aja mbere igbo bụ igbo igbo ga-adị omenala ga-adị asụsụ anyị amaka o nwe ihe dịka asụsụ igbo ọ bụ asụsụ eluigwe ọ bụghị na hmm. o nwere o nwere ụlọ ụka ị ga-eme nka n'ụwa ana m asị n'ụwa ahụ ana m ekwu sọsọ anyị na naijiria o nwere ụlọ ụka ị ga-eme nka a chọ ịbụ abụ ịnọ a ghara ịbụ abụ igbo ọ bụgodị na abụ abụ igbo ụbọchị ụka awa ụbọchị ụka na-abịa n'iru a ga-abụrụ gị abụ igbo Ụka- ụka niile juru na be anyị ọ wụ em, igbo ka a na-eji amalite ukwe ma ọ Mm. achọọ ime ihe ịbụ abụ nke ahụ bụ ndị mmadụ na-abụ otu a ị fụ fa ka ha na-agụsị anya mmiri ọ wụ asụsụ Igbo ka e ga-eji ga abụ ya abụọ ya otu a hmm. ịtago ị marago ma asụsụ ahụ eh, eh, onye ozi jizọs kraịst ji wee kpọlite nwatakịrị a na-akpọ dọkas

aha so o nwere ihe ndị o nwere ihe ndị eh, gbapịasịrị akwụkwọ nsọ gbapịara gbapịa zuoro anyị ka anyị ghara ịghọta na anyị bụ ụmụ Chukwu okike Abịama Ị ghọtago? anyị Mm. nwere asụsụ anyị bụ eh, asụsụ ndị eluigwe na ọ bụrụ onye ndu maazị Nnamdị Kanụ ọ sị na asụsụ Igbo bụ asụsụ ndị eluigwe mgbe niile maazị Nnamdị Kanụ ga-eme ọ chọọ ịkpọku Chineke ọ wụ ihe igbo ka ọ na-adị asụkarị ọ sụrụ ala igbo hmm. kpọkuo chineke obodo edere chi ichi ịghọtago so hapụganụ nke onye ji ka because a sị na nke onye ji ya jidesi ike ị ghọtago maka na eh, onye mewe anya ụra ihe o ji n'aka gbalarị ya ọ ga-emesịa ghọta na

amaghị mgbe ọ na-abịa amaghị mgbe o ji apụ a na-agba ọkwa a na-ama ọkwa ị ma na a sị na ada ama ọkwa agwọ na agwọ pụta a chụba ya otu a ada ama ọkwa ka anyị jee nta agwọ mbanụ hmm. na agwọ pụta a chụba ya maka ọ sị na adị enweghị m ihe anya fụkwanụ gbaa mmee dịka m si kwuo na mbido na-aghọta maka o nwe ike ịnọrụ maọbụ kọwaruo mana nke jọgburu onwe ya bụzi nke ndị kpọrọ onwe ha agbụrụ ahụ ịhụta asụsụ ha dịka asụsụ abahọ n'ihe maọbụ onye na-asụzi Igbo ọ dị ka kemgbe onye a bidoziri na o mewezie na onye ọbụla mụrụ nwa ga-akụziri eh, nwa ya igbo kemgbe a brọda Mm. Ebuka Obi bidozi tinyewezie you know ọ dịzi ka a ga-asị na tinye bịaziri bịa kpalizie mmụọ ndị nne na nna kịta anụwa you know onye mụtazie nwa onye mụrụ nwa n'ụlọ ya na-agbalị hmm. ọ dịzie ka a ga-asị na you know o nwere ife na-efularị na ọ bụ na ọ sụrọ hmm. you know ma ndị nke mụrụ nwa ha n'ala bekee hmm. na chọrọ ka a sụziri nwa fa igbo kịta ụfọdụ na-eme ife agbata otu a fa na fa na-amanye onwe fa ka fa sụọ igbo sụpụta igbo maka na ọ dịzi ha ka a ga-asị na onye ji asụ igbo ọ dịka ọ nwere ife ọ bụ na ọ dịka o nwere ihe na-agalarị onye awa onye ji asụ igbo o nwere ife na-agalarị mm. ị ma mgbe mgbe mgbe ndị igbo mgbe igbo kwuru okwu sị na okwu banye n'inu ofe ka agbara aka Mm. ebe anwa bụ ebe asụsụ Igbo ji wee ka asụsụ ndị ọzọ Eh, maka onye Igbo na ibe ya ghọtara onwe ha nwere ike ịnọ ana were inu kwucha okwu kunie laa ị ọ na-eche ya- ka a- a- atọwa okwu mana o nweghị o nweghị agbụrụ ọzọ nwere ike iji nwu nwere ụdịrị ihe ahụ n'asụsụ ha Mba, o nwe na-abụghị okwu Igbo.
o nwe agbụrụ ọzọ ịmara ee eh, a sị na atụọrọ ọmụrụ ọ mụrụ atụọrọ ofeke o fewe isi n'ọhịa eh, mgbe eji ilu wee na-atụ eh, wee na-akọwa okwu wee na-enye mmadụ okwu dịka nke a na-asị na onye iberibe ama mgbe ekere nkụ ụkwa a ga-emezi ekwuchazi okwu tụchazi ilu ịghọtago ọ dịzie ka a ga-asị na na gịnị na atụrụ n'ogwe ọ daa atụọ n'ogwe ọ daa a na-asịzi ka ọ bụzi ọ bụzi isi ka apịaziri ogwe ka ọ bụ n'ogwe atụrụ mma so wee bụrụ ya ilu dị mma because eh, otu si afụ ilu ilu bụ ịmara akwụkwọ nsọ anyị na-agụ agụ eh, hmm. onye ozi jizọs kraịst na-eme mgbe ụfọdụ ọ chọọ ịgwa ụmụazụ ya okwu ọ tụọrọ fa ilu hmm. eh, ụmụazụ ya wee ruo abụ ofu ụbọchị jụwa ya onye nwe anyị kee ife o ji eme mgbe niile ịchọ ịchọ ịgwa fa okwu ị na-atụrụ fa ilu ọ sị fa na hmm. maka na alaeze chineke bụ ilu ee eh, ka eji akọwa ya na ọ hmm. bụrụ na ya eji ilu wee kọwa ya na mgbe ọ ga-eme o ruo na ụnụ gaa ala eze enigwe atụọ ilu ebe ụnụ nwere ike ụnụ ama aghọta na ụnụ ga-ebu hmm. ụzọ kịta a n'ụwa mata ihe dị n'ilu mata ihe dị n'ala eze ịghọtago hmm. ọ bụrụ na ụnụ nọ n'ụwa ụnụ ama maka ala eze enigwe maka na ala eze enigwe jupụtara n'ilu o jupụtara n'ilu mm. ọ dị mkpa mana ịnekwa anya n'akụkụ nke ọzọ ịfụ na mm, o tego o tego ndị Igbo ji wee kwado ka asụsụ Igbo dị iche ma ọ bụ bụrụ ọkacha na ndị ọzọ maka na mgbe Igbo kwuru na inu bụ mmanụ eji eri okwu ya bụ iweta ya na nghọta onye ọbụla mmanụ etiri na nri onye ọbụla na-eri nri ahụ eh. ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịmụ ya iji gosizie gị mkpa ọ dị na onye ọbụla kwesịrị ịmụ ya abịa sị na onye atụrụ inu kọwara ya ya bụ na ọ bụrụ na atụọ ya ịghọta ya buru n'ahụ lawa eh. maka na ọnwa ya akọwara gị ya ama na iso ọ bụrụ ebe eji ekwu okwu enwere ike gịwa na-achọ ka a kọwara gị ịma na iso na ndị eji wee were inu kwuo okwu ka ezonahụ gị ihe ọ bụrụ ya nụ ịma na ịma ị mahụ na iso na ndị eji were were kwuo okwu tụọ ilu o wee bụzie na Tụọ ilu. na onye ahụ ka ihe a ga-akpọ ya na na eh, onye iberibe ama mgbe ekere nkụ ụkwa Mhm. na mmadụ nọ Mhm. n'ụgbọala eburu ya erute ama nna ya ọ mahụ eburu ya gbafelụ okwu okwu eburu ya gbafelụ ịghọtago ya bụ na ị nọ n'ime ụgbọ anị ebe ndị mmadụ nọ iso na ụgbọala na-ejenụ gbaa mbọ na-etinye ọnụ n'ihe a na-ekwu maka na ụkpana okpoko buru ọ wụ ntị chili e ọkwa ị na-aghọta Ee, ịma- ịma na ya bụ ụkpana ụkpana na-eru ijiji na-enwe Mm. onye ndụmọdụ na-eso ozu aba ime anị Mm.
nke a bụ eziokwu eh, ụkpana na-ele ule sị na ọ na-aṅa mmanụ ah, eh, ekene dịrị chukwu na na ịkọwapụtara na enweghị onye evangelist Ebuka Obi eh. ịgba mbọ fụkwa na akwalitere asụsụ maka na ọ bụrụ na ya eji asụsụ asụsụ bụ nke izizi ihe eji ma na asụsụ bụ nke izizi akwụkwọ nsọ kwuru na ọ nwere mgbe ndị nwanụ rụbara ụlọ sị ka ha rụgide ụlọ ka ha tụruo n'eluigwe a na-arụ na-eto na-arụ na-eto mana mgbe chukwu ji gosizie ihe eji bụrụ chukwu bụ na o mee gịnị na ọ gbanwere asụsụ ha mmadụ sịzie ibe ya kutere ya mmiri ọ ja wetara ya aja o tinye ọgba aghara na asụsụ iji gosi gị na ihe enwee ike iji dozie obodo bụ asụsụ ihe enwee ike iji mebie obodo bụ asụsụ bụ asụsụ ọ wụ ya ọ wụ asụsụ maka na ịma na eh, a sị na ebe onye na-eri ka ọ na-awachi asụsụ bụ ife jikọrọ mba na mba maka na otu asụ wee mere ebe a kịta anụ a ọ bụrụ na abịara m ebe a na-asụ sọsọ naanị Igbo you know, ndị nọ na befa a ga-aghọta ife m na-ekwu anụ ahịa Mhm. aghọta ihe ha na-ekwu maka Mm. maka n'ihi na abịara na befa eh, ọ bụ iwu na m ga-amụtarịrị asụsụ fa ka m na fa na-ekwu o nwee ife m chọrọ ime e, ma ịzụ afịa ma ịlụ ọrụ n'obodo a asụrịghị asụsụ fa nke ahụ dị n'iwu a na-eme ihe a na-agarị ya a na-agarị ụlọ ikpe ịghọtago ọ bụ otu o si were dabaga ịghọtago kedu onye mere kọmentị ka okay Chinenye just bata kịta ọ sị anyị bịa na tiktok tiktok ọ dị mma welu welu link anwa welu link anwa eh, welu Mm. link a sendịrị gị were kọnekt ya na tiktok ife ọ na-ekwu ebe a bịanụ na ọ dị mma ọ dị mma Eh, i were link ya wee banye na tiktok ama ma o nwere ndị ga-enwe ike ịbata ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ịbata sị m zigara ya link ka o nwee ike jiri bata ma kịta nụ ị mago na ihe anyị na-eme ihe okwu nkwugharị ọnụ ụbọchị anyị ekwu nke bụ okwu ka a ga-abata ekelesịa ọha na eze na mba ụwa niile hmm. edozie ya edozie na mee ka esi emie dịka esi emie n'eluigwe mezie ya ọfụma ọnọzụkwa ị pụọla o ọ dị ka eweela ọkụ na n'ebe ọ nọ Uh, Genius, na it won't be possible. Okay, amaghị amụ na na ọma akweghị ife omume ihe mere bụ m ga-achọpụtado otu otu m ga-esi otu m ga-esi otu m ga-esi zitelu gị akara i nwee ike isi na i nwee ike isi na mm, tiktok bata so na-eme ihe a na-eme Ọ- ọ dịka m ga-ajụ the tech- m ga-ajụ ndị technical team nke m nyere onye a kịta bụ em, link o ji si na eh, YouTube ya bata amara m nke TikTok mụwa a na-euse TikTok o wee bụrụ ya so eh, Nnaemeka apụgo ebe a ọ nọzi ya ọ dị ka eweela ọkụ ebe ahụ because ọ- eh, mgbe izizi ọ bata ebe ahụ kwụrụ ọchịchịrị kịta nụwa ọ dịzi ka a ga-asị na ewere ọkụ ma ya nọzie so igbo bụ igbo ihe a na-akọwa bụ na igbo ga-adị asụsụ igbo ga-adị asụsụ igbo ama ana onye ihe a na-akọwara ndị na-agụ egwu kịta fa na-agụ egwu fa gbaa mbọ fa gbaa mbọ na-agụ eh,
na-agụ egwu Igbo dị ile dịka ụdị nke Osadebe a na-adị agụ a na-agụ ya egwu adị ile ka ọ ghara ịbụ egwu bụ a na-agụ ndị nke m ga-akpọ kịta na m kpọgodu nke um, nke ihe m na-akpọ kịta m kpọọ m kpọọ um, Igbo bụ Igbo chekwara ka m bịa ọchịchị a na-achị ọyọ ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-ama iwu ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-edozi obodo ekwenye ka ọ dị mma Ma ndị na-agba iwu ekwenye ka ọ dị mma, ma ndị na-edozi obodo ekwenye ka ọ dị mma. Ka na ka m ga-akpọ mmụọ ma ọ ga-aba, ụdọ ọ ga-aba. Ụgbọ nkwa nkwa ya abụọ

Austin Antigua has limited access.
All right. Nke anyị na-ekwu na ndị na-ege anyị ntị ebe ụnụ si ege anyị ntị biko nụ anyị na-ayọ ụnụ gbaghara ụnụ maka na anyị nwere obere technical ife a na-akpọ technical error na n'okwu Igbo ọ bụ um, enwere enwere mmegharị aka enwere ọdachi dapụtanụ mee na ife a ji wee n'ife a tibie eriri igwe ji wee tibie e, eriri igwe anyị ji alụ ọrụ ji wee tibie mana a sị na Chukwu were ikuku mmadụ anwụọ ọ nke Chukwu ji wee ka mmadụ ọ bụla ya

na ọ magburu onwe ya and eh, ọ ga-enyerekwuzi aka ọ bụrụ na mmadụ maka na ihe a na-edekwa n'ihe bụ ikwu ekwu bụ isi mana onye a na-agwa ọ nụlụ hmm. ọ bụrụ na mmadụ dị ka mm, Evangelist Chukwuebuka Obi tinyeziri ọnụ wee sị ka ka ụmụ Igbo mata na asụsụ anyị amaka

asụsụ Igbo o nwee ka nwata ahụ na-ekunite na-anụ asụsụ nne nne ya ewere asụsụ Igbo na-edunye ya ozi nne ya ewere asụsụ Igbo na-agwa ya okwu na-enye ya ndụmọdụ hmm. ekwe ka ọ ghara hmm. ịnụrụ ọ kwa ị furu onye nke onye nke Mbanọ ahụ nụrụ nụrụ nwaanyị onye ọcha kpọlata hmm. nwa ya ama ma ọ mụrụ nwa ahụ n'ala Igbo ka ọ bụ na China ka ọ mụrụ ya kpọlata ya ala Igbo nke a na-akpọ Antoni na-asụ Igbo na-asụ Igbo deidei mụ na onwe m bụ okenye ọ sụkarịrị m Igbo Igbo ọ na-asụ bụ ọ na-adịghị ya etinye sugar ka o ji etinye Maggi hmm. ọ na-asụ ya sụruo ya n'anị maka eh, hmm. ọ nọwa bụ ọ nọwa ọnụwa bụ ihe ahụ a na-ekwu ọ ya nwa bụ ihe anyị na-ekwu ịghọta ịghọta na na ihe mmadụ nwere na ihe mmadụ nwere ihe bụ nke gị na i chekwaa ya ọfụma na o nweghị ụzọ i si chekwaa ya ọ ma mbanye n'ihe ma ọ bụ ee ndị mmadụ agaghị eṅomi ya mana ọ bụ ka anyị si wee kpaa asụsụ Igbo anyị wee ya ị na-asụ Igbo ị maghị ede ị maghị asụ ị maghị agụ ana m ekwu na-ekwusi ike ihe kpatara ndị ugwu o ji dị ka ndị ugwu akacha were ghọta onwe ha nọkọ ọnụ bụ asụsụ ha onye ugwu fụ onye ugwu ụdị akwụkwọ ọ sọrọ ya gụọ ụdịrị ihe ọ sọrọ ya ma asụsụ ha ka ha ga-ebu ụzọ sụba mana onye be anyị fụ nwanne ya ikwurịta okwu o buru ụzọ mee gịnị sụgoro gị bekee idezikwa ọ gwa gị na ya anaghị aghọta igbo ị na-enenezi onwe gị ka onye yi azụ akwa ee ya n'ala igbo ị fụbazie onwe gị ka a sị na ị bụ onye nyụrụ nyụrụ nsị n'ụlọ ụka ị ghọtago asị m ee na o nwe ka o nwe ka asụsụ igbo si wee sie ike asụsụ igbo esighị ike maka na ọ bụrụ na asụsụ igbo siri ike mgbe nne na nna anyị mụrụ anyị ha sụọrọ anyị bekee nụ olezie ka anyị nwa si wee na-etozi wee mụta ya okay olee ka eh, olee ka nwa amadi nke lụrụ nwaanyị onye China nwa ya nwoke hmm. eh, si wee na-asụ Igbo na-asụ ya asụbata ọ wụ eh, afụfụ nna ya tara otu o si wee wee zụlite nwata otu o si wee zụlite nwa akwụkwọ nsọ n'okwu bekee na proverb chapter 14 verse no not proverb chapter 4 verse 7 ọ sị na train a child in the way that you should go that when he grow he will not depart from it hmm. ọ bụrụ na ị na-asụrụ nwata igbo na-asụrụ ya igbo ọ na-ekulite na-asụrụ ya na-enye ya ozi sị ya jere gị nke jere gị ya jee lọta i were igbo eh, Mm. eh, were igbo nabata ya sị ya nnọọ Mm. too ya jaa ya mma eh, too ya a sị a sị ah, eh, ka ka nwata jere ozi ị na-eme ya otu a na-akpa ya uru na-eme ya otu a na-akpa ya uru ọ na-abanyezi na-aba ya ahụ na-aba ya ụbụrụ na-aba ya eh, ọkpụ na-abakọ ya ọbara niile zuo ya alụ ị ghọtago Mm. o nwe ka ọ ga-esi gị eme ọ na-agwa gị okwu ọrịdị na-asụrụ gị igbo M- mgbe Ọ nọ na-ekwu. n'ụlọ- mgbe mgbe m nọ n'ụlọ amamife a na-akpọ bekee tupu a wee bịagawa Lagos nọ gazie Asụ- Lagos wee- asụsụ mbite bụkwara asụsụ mbite ee asụsụ mbite bụ asụsụ mbite ọ wụ ya nụ ee a- a- asụsụ mbite bụ asụsụ mbite ọbụla ya so em, like ihe brọda Ebuka Obi na-ekwu ọ sị ya nwere ebumnobi ịrụ agba agba skuul ma ma nọziri o ma praịmarị o ma sekọndịrị o ma ma mahadum ụlọ akwụkwọ atọ ka ọ sị ya ga ịnọ ka ọ sị ya ga-alụ na ọ ga-abụ agba agba ụlọ akwụkwọ buru ibu ebe a gara agụ akwụkwọ ọ sị na eh, asụsụ Igbo bụ asụsụ Igbo dị n'iwu na ọ dị n'ọfọ onye ọbụla na-agụ na ebe anwa ga-asụrụ ya asụsụ Igbo o tiri n'iwu ya ikekwe ọ nwere ike mee ya otu o si wee mee ya ka ọ bụrụ nọ n'ọdịnihu o nwere ike sị na mebi onye mara asụta asụsụ Igbo mebi e bunye akwụkwọ nsọ ọ gụọ ya n'asụsụ Igbo gọta ya ofuma nwere ike sị ya ya were wezie akwụkwọ gụmazie n'efu ama m hmm. na ụmụ ife ndị ahụ bụ ife eji akpalite eh, ọdịnala na omenala ọ bụ Ọ bụrụ- ọ bụrụ ihe eji- ọ bụrụ dị ihe eji akwalite nọọ ihe agbụrụ ji ebiri ihe ịkwalite bụ ihe na-anwụ maka na ọ bụrụ na asụsụ aghọtara m akụkọ ị kọrọ maka nkwado ọ chọrọ inye n'ụlọ akwụkwọ a ga na-asụ Igbo mana ihe o ji eme ya bụrụ ka a kwalite nọọ ka ala Igbo nwee ike ịgbanye nwagwu mgbọrọgwụ Eh, ka ha nwee ike ịgbanye mbọ ya maka asụsụ ahụ asụsụ ahụ ya eme e nwee ihe dị ka na agbụrụ na-abịa n'ihu a ya na-ene anya na-afụta ya na gịnị igbo ahụ na njirimara ahụ ya adị mana ọ bụrụ na agbụrụ nọ kịta akpọhọ asụsụ igbo gịnị ka a ga-enyefe ndị na-abịanụ ọ dị mma ọ dị mma ache m na anyị nwekwara ike kpabiri anyị suo onye ọkụ tata nwee ike ịbụ mpịwa akịdị osisi na oriri ya osisi na oriri ya dịka ọgụgụ aka na ọgụnụ
nkeji iri atọ na asaa atọ na tịnkọm tịnkọm iri atọ ọ na-agbagokwa ọ wụ ya nụ so um, igbo bụ igbo na-ekiri anyị ebe ọbụla ị nọ um, anyị sị na udo doro ụnụ anyị sị onyenwe anyị nọnyere ụnụ chukwu okike abịama uh, gbaa ụnụ ume gozie ụnụ ụnụ na ezinụlọ ụnụ ife ọbụla ụnụ na-eme ya na-agara ụnụ n'iru na mba ọbụla ụnụ nọ ọ na-ekwo n'iru ụnụ nọ n'azụ ọ na-ekwo n'azụ ụnụ nọ n'ihu ọ na-ekwo n'ihu na azụ ụnụ nọ n'etiti osu mmụọ aya esu unu osu mmadụ aya esu unu ụkwụ onye ọbụla ji wee pụọ ka ọ ga-eji bata mmiri oye ama ama gị mmiri eke ama ama gị mmiri afọ ama ama gị mmiri nkwọ ama ama gị ife ga-ezutebe gị arụ bụ igirigi ndụ nke chukwu okike abịama si n'igwe wee tụdata okwere anụ otu a ka ọ dị anyị ewere na-asị n'udo dịrị ụnụ ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi anyị sị ka anyị bata Otu na na mgbe awa a, ka anyị bịa kụọrọ ụnụ aka eh, na ya bụ em, ọnọdụ ebidogo ọnọdụ Ekene Ọlụeke na ọnọdụ Mm. nwa Anayo Eze nwa Anayo Eze bụ onye nke anyị nwa afọ Igbo na-atụ ilu na-atụ ilu na-ahazi ilu nne ọbụla osi ọ na-emekwa ihe eh, okwunnekie ọ bụrụ na ị kpọtụọrọ ya sị ya bịa kwuoro gị nke okwunnekie n'ala Igbo ọ ga-abịa bịa kwuoro gị haziere gị mmemme nke ị na-eme maka otu ọ dị kịta ka ọ sị ụnụ ee eh, baba iji sị ụnụ na ihe ebe olu ya na nke ka ya ji wee sị ụnụ jide nke unu ji ekene m gị Ekene Ọlụeke ịma na m mm, ee eh, atụchaba ihe dị n'ajị onye yi ajị ga-agbakwa n'ọtọ ah, ah, eh, ka ị na-ekwu ya na-akọwa na-achọ ịsị gị hapụkwa n'ihe dị n'okwu na asaba ikpere ụkwụ ka o si eji oji na mmiri na ncha ga-agwụ n'ụlọ mana ọ dị mma ka ị kọwa ọfụma maka na ahịa ọhụrụ na-agba udele gharịị ahịa ọhụrụ na-agba udele gharịị ee na i si wee kọwara ụmụ Igbo ọ dị mma wee na-asịkwanụ ụmụ Igbo ka m tinye ọnụ na nke i kwuru ekwu ee maka na onye asị ya onye a sị ya kwuo okwu ọ sị na ekwutachago ihe niile ọ ya ekwu bụ ụkọ okwu wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma anyị bụ ụmụ Igbo nke onye na-eji eku dị mma akwakwana ya okwu mbụ ụgbọgụrụ mịara m ya mịara nwunye di m ka ọ ga-abụ ụbọchị nke m emehọ akpara m na nke nwunye di m egbe bere ugo bere nke si ibi ebekwana a sị m na nku akwakwana ya kama osisi ọ bere na ya gbajie ka ọ fụ ka efebe ebe ebe na-adị ya bụ na eke ya amara anyị mma orie ga-amara anyị mma afọ nkwọ ga-amara anyị mma maka anaghị ajụ nwa o rie anụ ma azụ ọ na-adịkwa ya mma mm-hmm. chi kere agụ agaghị ekwe ka ọ taa ahịhịa maka na agụ taa ahịhịa onye nwa na chi kere anyị ga-enye anyị ihe anyị ga-eji bi ndụ ama ka ọdịna chichiri ugo ọzọ agaghị ekwe ka ugo echuo echuo hmm. ewu e, agụ sị na ya ma na ahịhịa dị ụtọ mana ya taba ya a kpọọ ya ewu ya bụ na amaka mmiri ama na ọgazị na akịka ya ga-adịrịrị ya n'ahụ njirimara anyị bụ ndị Igbo ga-adịrịrị anyị n'ahụ maka ndị anwa sị na anyị bụ Igbo na a ga-emenyụ anyị dịka ọkụ ka ha matakwa na onye anyị eji ehi were kwa adịghị ọma iji ntị anụ na ọ bụ oke tagburu ya ya bụ nwata ya bụ onye so nwata wee ri nkọtọ ejuna ya agọnarụkwana mbọsị a ga-eri mpịrọ ka m machie ya bụ akpa ọnụ maka na a sị na aṅụọ mmiri eji bịa ọrụ akpịrị ezuo ike nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya ụra eburu ya ịma na anụ gafee opi akpịrị ụtọ ya agwụ

tupu anyị abịa ọzọ anyị ga-etinye na maybe n'akara YouTube or Facebook ịgwa mhm.
zie ụmụ Igbo ka onye ọbụla akwado akwado ka o zite onye nke ya ka onye ọbụla maybe chọọ ndị ga-apụtakwa zi ihu ha na na ihe anyị na-eme anyị ezigalụ fa akara otu ka esi ya bata ife anyị ga-eme gosi onwe fa kelee mba ụwa ọ bụ otu eh, ọnọdụ anyị dị dịka m si ekwu na mbụ ihe abụọ ekele ọla eke nke abụọ eh, nwa nna anyị eze anyị na-ebido ya so ka anyị nwee ike na-ekele eh, ụmụnne anyị ndị nọ na mpako mba ụwa niile na-ekele ha ka fa nwee ike na-abatakwa ka anyị na fa na-ekwu ndewo ndewo